Bhí Mohawks ag na hÉireannaigh ag na Gaeil 2,000 bliain ó shin.
Cé dóigh mar tí seo má?
Wikipedia. I do all my I do all my Silawari wine research like two minutes before the show. It's my shin because we miss it

S.A.M. B. Ag labhairt faoi ag déanamh research dhá bhomaite roimh just nuair a bhí nuair a bhí an computer research chuaigh mise ar an Google agus an Google Newsfeed agus chonaic mé seo agus seo ag gabháil a bheith controversial. Uh, but chonaic mé an alt seo san Irish Times faoin influencer seo agus like, ag déanamh an, an dea-scéala nuachta faoi an dóigh a, a, a thug sí an, uh, an máthair do a surrogate páistí a bhí ar a bás Ukraine dí go hÉirinn. And I was like, bhí sé bhí sé déanta amach like á rinne sí an good deed seo I was like seo iontach aisteach like agus is thosaigh mé thosaigh mé situation thosaigh mé commentary like níos moille san alt dúirt sé á á nuair a bhuail mé leis uh, Anna don chéad uair díreach Díreach sula rugadh mo níon, bhí fhios agam gur duine deas a bhí ann. Bhuail tú léi díreach sula rugadh do níon.
Tar agus éist. Do you know so níl clue agam faoi na mothúcháin ar fad a bheadh i gceist. ag an dá taobh de nó fair play daofa níl an teolas sin agam like fair play no, no, I wonder no, what that's like that must be a crazy word wow what a word to live in what a crazy program a horrid act just we may gear a like uh blending sweetman sweetman statements you're gonna get us you're gonna get us cancelled with your uh

We shouldn't laugh, it's a terrible situation, it's just, wow, how far-fetched, you know, is that normal? Like, is that normal? Um, níl fhios agam, like, tá sé, like, tá an duine ag úsaid an corp duine eile, like, kind of renting it, like, tá sé, tá sé aisteach go leor. I know, and yet, sin an dóigh a ndéanann an bhean sin a cuid, uh, a cuid gnó, um, cosúil le, uh duine éigin a úsáideann a chorp fá choinne gnéas agus rudaí mar sin agus yeah yeah who am I who am I to judge who am I to judge it's just it's just I think what I what an rud atá deacair domhsa a thuigbheáil ná
An rud is deacra domhsa, like, bhfuil fhios agat nuair atá duine ag déanamh rud inteacht fá do choinne, like, abair, abair go raibh, abair go raibh píosa oibre, píosa oibre le déanamh i do theach, like, agus uathu féin

the postman or whoever. Agus a chairde seo. I believe they call them a bull these days. nuair a dtagann an dream.
Ar chuala tú an scéal sin riamh? Níl fhios agam cén áit ar chuala mé é. Níor chuala mé. Bhí bean ag teacht thart an ceantar agus tháinig an AI man don chéad uair. do na ba agus thug an seanbhean é isteach sa teach agus bhí bhí like bhí like coat hanger ar an ar an bhalla agus dúirt sé dúirt sé leis an fhear ach thig leat do chuid bhristí a chrochadh ar ar seo.

An raibh dáta riamh agat? Bhí, bhí, bhí. Ach ar feadh tamall. Colin, your mother doesn't count. Go on. Ar, ar feadh tamall bhí bhí an bhí an dearcadh go láidir agam nár gur rud coimhthíoch an dáta gur rud Meiriceánach an dáta agus chan dóigh nádúrtha le bualadh le mná a bhí ann. So sin sin an dearcadh bhí agam.

Níl 's agam ach bhí segue isteach agus bhí sé ag labhairt faoi daoine ag cur ceist ar dhuine ar mhaith leat siúl amach liom, like just téigh tráthnóna inteacht agus téigh fá choinne siúlóid, téigh fá choinne siúlóide. And I was like hmm. So thig leat a rá gur rud

Yeah yeah yeah.
Was that your first car? Yeah that you drove? Yeah yeah me and Conan both drove the same first car six or seven seater Toyota picnic Ba chóir ba chóir do sin a bheith mar fucking mar mar wallpapers againne ar an ar an saol Ah yes yes. Caithfidh muid éinne pictiúr eile de dhuine. An raibh sonrach agat?

thíos i Co. an Chláir. Bhí muid ag bhí muid ag dul go na Cliffs of Moher. Bhfuil 's agat an dóigh a bhfuil na na na bealtaí ansin cineál beag agus níl go leor spás fá choinne dhá charr. Bhuel eh so bhí mise bhí mise ag fanacht ar an charr seo a dhul tharainn agus eh white transit van a bhí ann agus eh chuir sé síos an fuinneog

Ná, ná, is le mo thuismitheoirí an carr seo, so b'éigean domh tiomáint ar aghaidh. But ó shin ar aghaidh, bhí, smaointigh mé, ah, ba chóir domh an carr a dhíol an lá sin. But inis tú seo, Conall, tá sé iontach maith ag southern accents. I can't do it. But inis tú seo, Conan. Eh, inis tú faoin eh, chéad dáta ins an Toyota Picnic. Or maybe it wasn't in the Toyota Picnic.
Like, ní, ní, ní dhéarfainn gur dáta a bhí sa- sna carranna, like, ní raibh, just b'fhéidir gur chuir mé, gur chuir mé Snapchat ag bean inteacht agus dúirt mé, ah,

chuaigh muid, fuair muid chips, ceann acu just fuair muid courting spot ar an bhóthar agus beidh rudaí den tsórt sin, cha raibh rudaí cosúil le dátaí ann like. Ní bheinn ag, ní bheinn ag, corruair sa cinema but ní bheinn ag dul isteach fá choinne béile nó rud inteacht.

b'fhéidir corruair bheadh. So chuaigh siad fá choinne bia agus in amannaí bhí, bhí, bhí, bhí grá i gceist seachas grá rómánsúil agus chríochnaigh sé le póg nó whatever. That's a date. Sure you might not have left the car. Sure you might not have been in love. Ach bhí, that, that,

Like, na, na cinn na, na bhalla, like, níl a fhios agam.
Ok, an chéad dáta, an chéad dáta. Uh, seo iontach furasta domhsa mar sílim go raibh tusa ag tógáil na mná away sular thosaigh mise ag déanamh sin. Arguably I've never done that. Arguably I've never done that. Um, Arguably I've never been in love.
arguably I'm arguably I'm dead inside but you know that's that's maybe we should just continue in this track I don't know eh, an chéad dáta uh, a raibh agamsa riamh chéad cheann ceart bhí mé fiche is nó bhí mé naoi déag naoi déag shite no I was fiche bhí mé fiche bliana d'aois come back from the Basque country. Every summer you've always got three or four women that you're on to that at that age agus bhí trí mná on the go ag an am sin agus ceann amháin acu bhí an-dúil agam iontu. Bhí muid ag pógáil on and off nuair a bheadh muid i mBéal Feirste agus stuff mar sin agus ag caint le sé mhí and then I was like oh Jesus, maybe this is the girl, like.

Yeah, you know, yeah. you wish the clock would just go faster so it could be time to go to bed. So that's how I felt. I felt like, Jesus, why can't it be seven o'clock yet? agus hu me fan je bare groeg ga me per eh, per eh, tracks bottoms nu

agus i ndiaidh agus bhí muid ag pógáil ins an driveway ins an sráid agus bhí a fhios ag na lads cad é a bhí ar bun agam obviously obviously agus i ndiaidh an dáta bhí siad uilig ag caint léi i ndiaidh an dáta it was very like very like funny. Ar mhothaigh tú ar mhothaigh tú bródúil nó náirithe? Oh it was the best day

Tá foirm sa seo cliste. So bhí bhí roinnt ceann agam like nach raibh mórán dúil agam sna mná eh like just bhí bhí ah like eh sure rachaidh rachaidh mé amach fána choinne like bhí bhí uair amháin an chéad cheann a Ceann an chéad ceann is cuimhin liom bhí mé ní ní raibh mé ag tiomáint ró fhada ag an am ach chuaigh mé go go Rasharkin agus phioc mé an bhean seo suas agus I was agus chuala mé daoine chuala mé daoine a rá roimhe about picking girls up or, or lifting girls. So I was like, hmm, seo a caithfidh mé a dhéanamh. Agus ansin, nuair a bhí sí sa carr, cha raibh a fhios agam caidé ba chóir domh a dhéanamh. so I was like, ok. Chuala mé daoine ag rá faoi courting spots, so caithfidh mé ceann acu seo a aimsiú. But ní raibh mé ag dul rud ar bith eile a dhéanamh, ní raibh clue agam, like,

seo áit mhaith. So I was like, ah, ar mhaith leat an abhainn a fheiceáil? So fuair muid amach ón carr agus shiúil muid síos go dtí an abhainn agus fuair mé an courting sin. I was like, yes, this is what it's all about. Maith thú, lad, maith thú, maith thú. Thiomáin muid ar ais. And I was like, okay.

Ní mise atá ag cur Bhéarla ar mo chuid Gaeilge ach tusa.
Dúil, fancy, you fancied her. Bhí dúil, an-dúil agat inti. Mhm. Had a notion of her, thiocfadh leat a rá.
Yes, yes. So, Fáilte le spá riamh. so in áit, in áit bualadh le chéile eh, áit inteacht idir mar bhí muid cineál fada óna chéile so shocraigh muid go rachaidh muid beirt go Baile Átha Cliath ar an bhus ach ach ar dhá bhus éagsúla so so so bhuail muid le chéile taobh amuigh de Busáras i mBaile Átha Cliath. agus ansin ansin smaoitigh mé á rachaidh muid go dtí Kilmainham Gaol ach dar ndóigh bhí bhí Kilmainham Gaol cha raibh ticéid ann fána choinne so Kilmainham Gaol fána
choinne cute that is really good Or aye.
Anyway. Agus ansin cha raibh ticéid ar fáil fána choinne so chuaigh muid ina áit go dtí an zú. So tá sé aisteach like bím i gcónaí ar an bhealach sin anois chóir a bheith like trí uair sa tseachtain ó like Kilmainham go dtí Páirc an Fhionnuisce ach sin shiúil mé sin sula raibh cónaí orm i mBaile Átha Cliath. So. Shiúil tú an uair sin an chéad uair leis an cailín seo. Yeah, yeah, yeah. Sílim go bhfuil a fhios agam cén cailín a bhfuil muid ag caint air fosta. Agus chuaigh muid chuig an zú agus bhí lá deas againn. Agus tháinig muid beirt ar ais ar bhusanna difriúla arís. So.
Cén rud is rómánsúil An ndearna tú nó an ndearna tú do chailín nó do dháta nó duine éigin? Oh. Dar leatsa. Dar leatsa. It's like a spectrum. There's no judgment. Okay, okay.
So céad dáta a a rí a rí an a rí na bliana Tinder, cuirtear air. Bliain s'againne. Bliain s'againne. Bhí mé. In the garden house.
Bhí i gcónaí dúil agam dul ar dhátaí i Cassidy's, Cassidy's, ar Sráid Camden. So bhí mé ag text ar an bhean seo ó Cill Dara agus dúirt mé léi, ah sure, rachaidh muid go Cassidy's Dé hAoine.

Dúirt mé le mo chailín ag an am, bhí sí ag obair i Londain, agus dúirt mé léi nach dtiocfadh liom tar anall don deireadh seachtaine bhreithlá s'aici, do deireadh seachtaine a bhreithlá, óir bhí mé ag dul don PGCE ag an am agus bhí mé ar cleachtadh teagasc nuair a whole pile happening. But go rúnda, chuir mé ticéad in áirithe domh féin. Rinne mé an cinneadh cúpla lá roimh an raibh an rud agus chuir mé teachtaireacht chuig a cara le rá go bhfuil mé ag teacht mar cineál surprise. Seo mo chéad girlfriend riamh agus ní raibh a eh probably didn't really think about things too much. Níor smaoinigh mise go mbeadh sé tábhachtach dúinne bronntanas a cheannach di, níor smaoinigh mise go mbeadh sé tábhachtach dúinne cárta a cheannach di because ní raibh muid ach ag Ní raibh muid ach steady b'fhéidir like trí seachtaine nó ceithre seachtaine. No! Dhá seachtaine! We were steady dhá seachtaine. Dhá sheachtain. And I just thought, no, that doesn't warrant anything, I don't want to, ah, I was very wrong. Níor lig sí, bhí sí sásta, iontach sásta mé a fheiceáil go leor agus níor lig, got six minutes and counting, agus níor lig sí uirthi rud ar bith. It's six months later on my birthday

leabhar Rúiseach roimh ré agus tú ag fanacht le Bhí mise i mo chónaí le Conan agus bhí dáta agam le cailín níos sine ná mé féin agus i bhfad níos how do you say successful? i bhfad níos.

Cúrsaí reatha is fhearr R-E-A-T. Why? Rath!
Rathúil! I bhfad níos, tá an ceart agat, i bhfad níos rathúla ná mé féin, go proifisiúnta agus ó thaobh airgid de. Agus ar chúis éigin bhí dúil aici ionam. So, eh, important to bring in the big guns. Liam puts himself down.

I made sure I was going to be away at the toilet when she came in. So, I says, I'm, I gave, thug mé an, an áit, go hé, uh, thug mé an áit di, dúirt mé, OK, tá mé i mo shuí ar an chathaoir uilleannach seo taobh leis an tine, um, tá a fhios agat an ceann sin, so shiúil mise ar ais ón leithreas agus chonaic mé í. cromtha síos ag amharc ar an leabhar agus an deoch agus an miongháire ollmhór seo uirthi and yes it all worked very very well.
Ach níor níor luaigh sibh an leabhar ina dhiaidh sin just
No no no no but she looked very impressed. Yes yes.
If you prepare well

mar she's a really good performer really good wee performer na cén ar fad it's a shame níor níor éirigh léi is mór an trua. Níor éirigh. Ah rud eile rud eile bhí mé ag dul a rá tá mé ag dul go cluiche Doire an deireadh seachtaine seo beidh sé thart nuair atá an podchraoladh seo amach ach